Let me tell you something very important you need to know. I want you to know that na ndị ohi a a na-achọ anọhọ n'ọnwa ha anọhọ n'okpuru ala ha they live among us they have smartphones just like you do ndị ntọ a na-achọ ha anọhọ n'ọnwa ha anọhọ underground they live just

wepụtara e, e, e, security outfit ife o wepụtara security outfit ahụ wee wụrụ ka ha na-achụgharị ụmụ nwaanyị eyiho pant na ụmụ nwaanyị eyiho bra m wee kpọọ ya o wee za m m wee sị na nọmba 1 na ife ahụ esoho na agenda security outfit Soludo wepụtara nọmba 1 but rather some of obodo chọrọ iji opportunity a wee webata sanity wee webata good moral to their community but let me ask you m wee jụọ ya sị i want to ask you let us even assume that na ife a so na ife Soludo họrọ that security ka ha fight ya for m wee sị ya your own daughter nwa ị mụrụ amụ n'afọ nwa nwaanyị ada nwaanyị obere nwa nwaanyị ị fụ ya ka ọ kwadoro ịpụ apụ i wee malụ na o yiho pant and na o yiho brakatabra m wee sị ya ị ya-ahapụ ya ka ọ pụọ ilo ka ị ya-achụkwu ya ime ụnọ if possible mee ya something ka o wee mara no ife o jere ime adịhọ mma ọ sị m kee ka ọ ga-esi wee nọ n'ụnọ nwa ya apụọ without eyiho pant ma ọ bụ eyiho brakatabra m wee sị so na ọ wụrụ na ị ma na nwa ya na iyi ekwe ka ọ pụọ n'iro without eyiho pant na eyiho brakatabra don't you think that Soludo is the father of Anambra State and he will not also like to see any of his daughters

but m wee jụọ ya wee sị ya what of ọ wụrụ na Soludo na-emegodu this thing ị na-ekwu let me start from your own family do you think na nwata nwaanyị ịpụ n'ilo without eyiho pant na nke elu eyiho nke enu na nke ana ọ dị right to you

these people might be the actual suspect a na-achọ they are scattered everywhere they now thank God na the media bụ there somebody can be protecting something pretend they are like no na fight against something we know about all those things ọ bụrụ na ikwe ka a ghọgbuo bụ ife na-eme na Anambra State ọ mara mma onye ọwụna nọ agwago m unu and I am not mixing words anybody who is against Soludo at this point in time na-eme ajọ ife and ajọ ife m na-agwakwa gị is that na onye a wụ onye ori or na onye a wụ onye ntọ

ị ya ama onye na-agba akwụna through ife anyị na-eme online ị ga-ama nke onye na-eme through ife anyị na-eme online then you pay close attention and monitor that person you must get one or two o nwere onye ada agba akwụna o nwere onye na-agba akwụna ya apụta openly condemnuo ịgba akwụna even onye na-agba akwụna nwee conscience ma na akwụna ọ na-agba adịrọ mma so he will not he, he or she will not come openly to come and eh, glorify it, to come and defend it. It is so clear. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. People don't talk for nothing. Yes, okwu ọwụna ị fụrụ mmadụ na-ekwu n'ọnụ ya nwere ife nọ somewhere na-akụ egwu n'obi ya o ji wee na-ekwu and to some extent that I have understand just like na mmadụ gwara na ọ ya egbu gị i tekie ya for granted ife onye a conceivego n'obi ya ife onye a takụgo n'obi ya onye a ji chineke ji wee merụ gị ebere wee kụọ onye ahụ aka n'ọnụ onye a wee gbuo ihe expo wee nọrọ ebe a ka na-eteki ife onye ahụ kwuru for granted ọ gị wụ onye gburu onwe gị ọhọ mmadụ gburu so i have come to understand that na people na-ekwu things fa na-eme

these people ha regardọdụ ndị a as ndị na-eme omenana be anyị ha regardịrị ndị a as ndị je sata ọgwụ ha ji eme alụ but you will see somebody ma na ọgwụ ma na oke ite ka o ji eme alụ onye a na-edefend something ọ na-ebenefit from there is no way you can you can't tell me anything onye a na-edefend akwa

They are defending what they are doing. If you are looking at it as an ordinary eye, na ha just na-ekwu okwu, you are deceiving yourself. If onye ọwụna pụtalụ na-edefend Okongwu dibịa, onye ahụ na-eme ife ahụ Okongwu dibịa na-ekwu, onye ahụ na-akpa nsi, onye ahụ na-akpa nsi, onye ahụ na-agwọ ọgwụ. and ọgwụ ọjọọ ife m ji sị na ọgwụ ọjọọ wụ na a lot of ọgwụ ndị a na advertise online wụ ọgwụ ọjọọ awatchiri m video ebe JPAC pụtara na Facebook because what these people fail to understand JPAC for instance akwa ọkụkọ biligo lezustrate atị obi ha lezustrate atị it is you So, for you to think that you can come and manipulate bikonu, share this video and click on like and love. Eh? ọ na-ewute m na ụnụ nọrọ ebe a na-arịpọtụ page program mmadụ na-eme here eh? look all these people na-arịpọtụ kwonu peji mmadụ ọ wụ ụnụnwa na-enye ha opportunity ịna-arịpọtụ peji mmadụ yes

or you call me on phone to tell me God will bless you afụrụ m ife ị na-eme jisi ike what is the essence of that ọ wụ ụnụnwa na-ahapụ ndị a na-eme ife ọjọọ because ndị a na-ekwu nke ọjọọ ha kwuhaa nke ọjọọ ha ebusa message ahụ ozugbo ndị mmadụ a na-anụ ya and you fail to understand that what people hear always or what people listen to regularly

ready to move that message of hate to move that message of destruction share it aggressively ngịnwa nọrọ na-asị Ezeugo ride on Ezeugo jisi ike ife ị na-eme dị anyị mma ife ị na-eme dị ụnụ mma gụnụ eh, but you are seeing people ka ndị mmadụ na-efu efu ị na-afụ ndị mmadụ ndị mmadụ na-ana ana eh, ndị mmadụ na-ana ana ị nọrọ na-ele n'anya

ka ị were anya ụgwọ sensus that is why they are always getting at pages like us because na people who know here yes there are people who are with progressive mind but if you have progressive mind but you lack the action to push that idea ka o wee ghọọ ife it's more like na ị na-ekuru mmiri na-agbakwasị n'elu okwute the only way ị ga-eji wee gosi ndị mmadụ na ife a na-ekwu bụ eziokwu when you come across any post na Facebook that is talking about positivity and all this thing share it so that the people who are in your own Facebook ife will see it and they will listen to it you may not know

ịghọtago so now you see them ha na-akwụgharị na-achụso ụzọ okay o nwere onye kwuru something about because you know fighting insecurity so na one of the most difficult thing to do by any government number one wụ na

uh, uh, emotional blackmail to, to, to blackmail government agencies and ha akwụsịzi ọrụ a fa na-alụ because na ha na-ege ntị na mkpu ndị mmadụ na-eti it is the easiest thing so the uh, government, uh, government chọrọ ịrụ ọrụ

they think more far than you who is not who is just do, going going about your normal business you are you are crime free and all this these guys are too smart yes a sịrị na a na-amụcha ngwa m wee jewe ohi ịghọtago a sịrị na a na-amụcha ngwa m wee jewe ohi Wilfred Franklin olukwananụ na ahị na-ekwu oke oke yes but uh, ife nwere 27 likes and the reactions but enwego already 553 uh, views ịghọtago in the first 24 minutes enwego 553 views but we have only 27 likes and love so i will assume that out of this

for that message apart from regular people m ma na ọ ndị na support ife anyị na-eme here because ama m those people who always share our video ị fụ ndị ife a na-eme si anụ ndị ahụ ọkụ n'obi you cannot come and watch ọ bụrụ na page m ọ dụ monetized asị m gị okay watch ba ada na-eshare nwee ife m ji share ya eme ọ watch ya ka m nwee view ka m nwee nwee ego

wee lụọ m ebe nyi akwa nyi akwa nwaanyị yiri akpụkpọ nwaanyị and this thing I posted that picture and that picture nwere 202 likes this actually showed me that people like it ifa so if I want to continue I can say okay let me start doing things like this that na ifa wife people na like hello. so enwere m ike sị na ife a wụ ife ndị mmadụ na like ịghọtana I posted another one Donald Trump has given the Anambra State government seven days to release Akwa Ọkụkọ nke a nwee 473 likes this is actually a video that was made

I know how to make money with this page na ọ bụrụ na na na making money is one of the priorities why I am na this platform I know how to use it comfortably and make money because ọ bụrụ na a na-eme message ị ma na ọ dụ beneficial I am not saying that everybody must identify with what we are doing here but I know

people a na-akpọ ghị Ezugo hey ife ị na-eme dụ mma Ezugo jisi ike we are solidly behind you but i jezie nene likes and the loves dị na that video i melu ọ dị ife dị ka ebe 30 or 40 ana m ajụzi onwe m who are these people

vidio JPAC mere JPAC wee sị na o nwere ajụjụ ọ chọrọ ịjụ gọvanọ Soludo I was talking about that before I shifted to something else where I talk about uh, I spoke about na ọ bụrụ anyị niile ka ebiri moto n'ọnya ka ebiri moto so you can choose to keep working ojobo for the sake of

ifele wee kwelu i wee gbagota na Facebook i wee gbagota na Facebook ị bịa dee na gọvanọ jụọ ndị sekuriti a a na-ajụ ndị na-agwọrị ndị na-eje oyi na ndị na-atọ ntọ ọgwụ ha ji eje atọ ntọ sị jụkwa ndị sekuriti a onye na-agwọ ihe ọgwụ ha ji alụ ọrụ because na ifuru onye nke nye ọgwụ watch share that video ife m jụrụ onwe m wụ who is this guy kedu ife this guy na-adị eche nya sometimes mmadụ kwuo okwu kwuo okwu kwuchasịcha okwu o nweghị ike ịgụ okwu o kwulu ọnụ befit ihe na public space so ka m jụọ a decent question ajụjụ ahụ just a random question onye gwọrọ ọgwụ ka o wee je zuo ohi onye gwọrọ ọgwụ ka o wee je tọrọ mmadụ na onye gwọrọ ọgwụ ka o wee ensure justice yeah in the normal sense of your judgment who are you going to let go first onye gwọrọ ọgwụ ka o wee jee zuo ohi onye gwọrọ ọgwụ ka o wee jee tọọ ntọ na onye gwọrọ ọgwụ ka o wee jee jide onye ohi na onye gwọrọ ọgwụ ka o wee jee jide onye ntọ in your normal sense of justice who will you allow to go first i want you to answer me knowing fully well that the government made it very clear those people who na-aid ndị na-eje eme ife ọjọọ because na ụfọdụ ndị na-agwọ ọgwụ nwere ike iche na gọọmenti sịrị ha ejezina na nke nwa dibịa je gwọọ ọgwụ otherwise they will abolish

to our cyberspace that is where the real things and the ife niile ị fụlụ a na-eme practical ebe a na-aconceive you are just not paying attention o nwere ụfọdụ okwu mmadụ ya-ekwuo ị kpọọ ya ọ bịa kọwaa for example all these people how can you be going after ndị ohi i fuzi onye na-ajustify ohi ị hapụ onye a ọ na ị mahụ na onye na-ajustify ohi ma anya ohi ị na-aga after ndị na-egbu mmadụ i fuzi onye na-asị gị na igbu mmadụ amaka why can't you go after that person na-ekwu na igbu mmadụ amaka ka ọ bịakene kọwaala anyị ife dị good about igbu mmadụ because at the, at the end of the day ọ bụrụ na ọ dị egbu mmadụ ọ na-encourage kwa people to igbuwe mmadụ yes ọ na encourage people fa ji egbugbe mmadụ so if a government put a law to say we don't want this if people na encourage people fa mewe ife ahụ i think it's high time government should start inviting these people i am not saying arrest them i am saying invite them

ị malụgo who they are unless na ewukwa ife fa wụ people defend what they are etu e si wee sị you are what you eat nwee ife karịrị ya Prince Victor enwere m aka ọrụ and nke a na-alụ karịrị nke ya efuru ichere ifiri na-alụ because ọ bụrụ na mụ nwere ike ịdọpụta na uche gị mee gị ka ichere echiche ọfụma zudebe ohi gbusidebe ndị mmadụ na ụmụnne gị ka ị na-egbu yes gwọdewe ụmụ oke ọgwụ ị na-agwọ they will not help you

you will not be against what I am saying. But for the fact that you an evil person and you think your evil will last. you see? So ọ bụrụ na ịfụfa na famasta na Facebook na-aba I want you to understand that these are the real problems we have in Anambra State. You don't need anybody to tell you that these are the real problems we have in Anambra State. Afụrụ m onye tiri ebe ndị gọọmenti ee kedu ife a na-akpọ ha ndị ọcha ọcha ọcha brigade ọsọ onweghị onye amahụ ọlụ ndị ọcha brigade na-alụ na Anambra State any single thing gọọmenti na-eme just to maintain law and order just to build a sane and a decent society Nigerians always come after it

enwere Kick Against Indiscipline KAI enwere ya na Lagos ebe a you obey that you obey Prince Victor ụbọchị ndị Agụnechemba ya-egosikwa gị na Facebook anyị afụ na egosiri gị ọkwa ịgbago ọsọ na Anambra State gbaa ọsọ na Anambra State ka Anambra State wee nwee peace ịghọtago leave anambra state so that anambra state will have peace we don't need people like you in anambra state let me continue ịghọtago enwere kick against indiscipline na na na lagos here and you obey them

ụmụ agboro na ụmụ isi akpụ na-eterorize Ọnịsha look at how Soludo has gotten rid of them and you are still saying that na ịmahụ ọlụ ndị anti-tout ma ọ ndị ọcha brigade na ndị otu e na-alụ na Anambra State Igbo Nation Palace TV I greet you sir good morning sir eh, ị maghị ife fa na-alụ ogo na si ifuru ya ada achọ ukwu na yes wee na-asabotage the eh, eh, the the the effort of the government but you want to live in a decent society ije America ị na-eme video na America na-egosi anyị etu America dụ you don't want Anambra State to be like America so that you can come home and enjoy in your own state yes So this is why a lot of government agencies are not working, they are not performing today because of this same thing a na-ekwu mmadụ gosiri m ebe a na-eluzusi shop dị na nke iro ndị mmadụ nọ n'ebe a bukọcha camera ee ee ee n'ife a na-eme ee a na-ekwu na ọrụ adụghọ a na-anapụ ndị mmadụ ọrụ nka nka nka that is emotional cry emotional blackmail

ị na-eche ụbọsị nwa gị ya-eji wee gwọrọ ọgwụ ego wee malụ na okwu a na-ekwu apụgo n'ife a na-eme we are now begin to to ka e mezie alụ ka alụ wụ n'omenana ụmụ ife ọ na-eme a na-eme a na-ezo ezo a na-emezie na open like this onye ọwụna na-afụzie ya ife a wụrụ n'omenana very soon onye chọ iji egbe nalụ mmadụ ife ọ pụta n'ihu narịa mmadụ jewarụ ọ wụrụ nwanne ọ ga-ego it is a normal thing mana ụmụ ife niile a wụ ife a na-ezo ezo were eme due to etu people si asọ that thing ọ nọ izo ezo mee ya malụ na ife a wụ ajọ ife these days mmadụ ya igwu wayo asịrọ m gị egwuna mana ọ wụ ife mmadụ ya-adụ proud of pụta na Facebook nọrọ na-asị bịa ka a gwọọrọ gị ọgwụ ka i wee kedo client bịa ka a gwọọrọ gị ọgwụ ka i wee kedo mgbada ọ ife mmadụ supposurụ ịdị ekwu openly that impunity is what government want to fight that impunity wụ ife government chọrọ ifight where people come out openly ife ị ma na e nwere agency be anyị dụ in charge of ijide ndị na-eme ịpụta openly na-asịzi ndị mmadụ bịa na ya agwọrọ ha ọgwụ ha ya-ejiri ha eme that thing a na-ekwu ya ọ na-afịa nnukwu ife m na-agwa gị na ọ dụ ka ịsị ee na o nweghị nwoke ya-asị na amụ ya ha aghọ nkọ ee na nwoke fụ ife dị mma na ọ ya-eje ee body no be firewood ọkwa ị ma na body no be firewood yes mana ịpụta echi niile fụ m ebe mụ na nwaanyị nọ na-eme ife ọdaṅa ịbaba mba kedu ife kpatara na mụ na nwaanyị chọ ime that thing anyị ejee zoo ezo ọ ka a ghara inwe impunity over that thing a na-eme ọ nya ka o ji eme m chọ ime ezoo m ezo ngịnwa wụ nna ajụọ m agọ m sị na asị m mekwe ị ghọtago mekwe ozuzo ahụ a na-ezo ewu nya wụ na a lot of people ka ya-asị na na ife a na-emekwa adịghị mma na enenenene mana the moment e wee tiri impunity na onye ọbụla na-emezie ọ wụrụ order of the day nwere ka ụfọdụ ndị si enwe light brain ọ nya ka m ji wee sị gị na sọsọ ife generation anyị a chọrọ ka e wepụ ife ahụ a na-akpọ alụ ka alụ ghọzie omenana things doesn't happen that way that is my point ị chọ ịtụ akwụkwọ jee tụba akwụkwọ

ndị nwa dibịa be anyị wee batara n'ịtụ ọrụ ụmụazị be anyị na-atụ ịnọrọ na-akụ aka ịnọrọ na-akụ aka ekwuo ire ya ekwuo anyị kwuo taya ịmakwanụ na o nwere mgbe ndị be anyị kwuchara okwu ndị be anyị kwuchakwanụrụ okwu niile ekwu ewee sị na nkụta niile na-eri nsị mana nke richara buru n'ọnụ but what you see these days wụ na nkụta niile na-erichara nsị ahụ wuru nsị ahụ nye ma n'ọnụ nye ma n'ihu na-echezi ka ị ghara ịkpọ ya oli nsị maka o richa gị nye ya n'imi nye ya n'ọnụ ya na-esi nsị nsị mana ọ chọziri ọ gafeta ebe ị nọ nsị si elu ya sị ya nna nwoke ị wụ oli nsị ọ ife fa chọrọ and ọ nya wetara anyị ebe anyị nọ today o nyerọzi nwata ebu n'afọ ịdecide what is right and what is wrong ka ọ mara ebe ọ ya esi ife ọ na-eproject ziri nwata ebu n'afọ wụ that this is the way follow this way that opportunity to choose between what is good and what is bad like ife m na-ekwu before i am an adult ife ọwụna dị njọ m na-eme taa ama m na ife dị njọ and eh, i will take full responsibility of that thing watchkwa m again ka ị nụ ife m kwuru ife ọwụna dị njọ in case ị pụrụ na-asị ezugo edo perfect no that is not what I'm saying but ife ọbụna dị njọ m na-eme today I will take responsibility for my actions it cannot be right because I am doing it because I am doing it will not make ife ọjọọ m na-eme to become the right thing have you ever thought of that? because na ị na-eme ife ọjọọ ahụ will not make that thing to be the right thing ọ nya ka eji eme ife ọjọọ n'ebe zoro ezo the only difference wụ na generation a ya wụ generation shọlụ ịda encourage ife ọjọọ na-ebupụta ya na open na-achọzi ka ife wụ alụ ghọzie omenala be anyị it will not work that is why eji wee kpa ndị dibịa aka a lot of ụmụ okorobịa na-aba a lot of ụmụ okorobịa na-aba from all angles a na-akwụ n'elu a na-aboil when you have seen clearly ebe government na-eje which is also for your own safety because na ị jekwa mechakwa ife ị na-emepụtakwa ego Akwa na onwe ye na-agwọ oke ite a gọvanọ na ha fight for safety ya ọkwa ndị mmadụ bịa tọrọ ya gbawuo mmadụ na hotel ya ọkwa ndị mmadụ bịa tọrọ ya gbawuo ndị mmadụ na hotel ya ndị kala obi ịbịa na hotel Akwa bịa tọrọ nwa dibịa dụka Akwa na-ehi ụdụ ọ na ọghọ dibịa ọzọ kwadoro ha ọgwụ ha ji wee bịa ife ahụ ana m ajụ ha ajụjụ ndị kala obi egwu kwefa ha mụvuo bịa na hotel Akwa nwa dibịa dụka Akwa onye ọwụna ma ọ na-ehi ụdụ wee bịa tọrọ ya napụ ya ego n'anya ọcha ọ na ọghọ nwa dibịa ọzọ gwọọrụ ndị ahụ ọgwụ ha ji wee bịa ije ahụ ana m ajụ ajụjụ so na ife gọvanọ na-achụ ọ bụrụ na look ọ bụrụ na ị na-agwọ ọgwụ mana ị fallụghọ into categories of ndị a na-achụ kedu ihe ife ị na-estress n'onwe gị

ama adụ surprised ama ad- adụ surprised because of a truth some of our parents eh, failugo in their, in their duty as parents m na-ekwu ya ọ dụ ka ya sị azụchasịchala anyị oge nke anyị zụọ anyị egwu n'ime azụchasịchala anyị oge nke anyị zụọ anyị zụọ anyị ezigbote egwu n'ime anyị nwere egwu oge nke anyị ife niile na-ekwu anyị okwukwu ka anyị na-ekwu anyị na-atụ egwu na-atụ egwu ebe niile mana in this generation wụ generation ebe e ji so much freedom were azụ ụmụazị that is why na ụfọdụ family ị pụta fụ nwa dị 13 years o yuzuwe vulgar words o nwere ife mere agbachisi gate estate agbachisi okay so o nwe onye ya-abatadụ pụọ ka o nwe gate nke ghe oghe mgbe o nwere onye na-achọta m so ọ sị na gate niile ọ bara na-agbachisi ya agbachisi ọ sị na o nwedụ onye n'ebe aha nọ okay ke nke dị far okay okay ka m gbagodo ya You see? So that freedom, that freedom wụ ife problem anyị nwere today. That is why anyị pụta hello kele ebe ị nọ kịta

unu ewekwona iwe na a na-eme the program ewere emekwa other things ghọtago ị makwu na ebe a m nọ at this age m nọ na m na-emeki comment na ụfọdụ ife na m ka na-eche ife a m kwuru kedu ka kedu ife my dad ya ekwu about it n'ọnụ ya ma my dad nụ ka m na-ekwu ife dị otu a kedu ife ọ ya eme ịghọtago kpata na o nwere ụfọdụ video m nwere ike ime ka ọ ya-esi wee dụ ndị mmadụ ụfọdụ fụ ya kpọọ ya ọ kpọkwa m na phone sị m na ene ene ene amarọ m ebe esi wee zụpụ that fear n'ime n'ime ụmụazị a na-amụ kịta ọha ka ọ ya wee pụta na comment section ị makwu na a na-ekwu okwu na-acondemn ohi ọ wee wụgodu na mụnwa wee zugo na-ezu ohi i will not come openly bịa kọwe onye na-acondemn ohi or iyi because ife o gosiri clearly wụ na mụ wụ onye ohi ama m na our people aha eche ọ nya ka eji asị na okwu ọma enweghị ụsa o nwere ụfọdụ okwu e nwere ike ikwu ị fụ ụzọ i si wee lọgọ ya like ị na-ekwu okwu na eji ime i nwee a way out mana o nwere ụfọdụ okwu ma ya likeri ikwu ma ọ wụ deeri such comment because ha ma na o nwere ndị na-aga through the comment section o nwere ndị na-eme ha bịa ha ebe a na-ekwu ụdị okwu a the first thing ha ya-eme wụ

ọ na-eneri m anya o nwere ka o si wee dụ mmadụ ama ife onye a na-enere m anya mmadụ ama ife onye ahụ na-enere m anya o nwere ụfọdụ okwu ya wa na-ekwu i mechie ọnụ mechie ọnụ ọha okwu niile ka ị needịrị ịpụta gosi how untrained and how mannerless ị dụ ọha ebe niile yes kere onye dị baa sef kere onye dị baa shugs the don with ndị ọcha ọha ahụ na ịma na amakwu m na agwago m unu before sị unu with the rate our messages si aga kịta na facebook majority of ndị yahoo boys enweghị sense maka o nwere ndị nwee sense ịghọtago a lot of ndị yahoo boys enweghị sense they will never understand message anyị na-ekwu concerning ndị nwa dibia a na-anwụrụ a lot of ndị yahoo boys enweghị sense ndị enweghị sense ndị enweghị sense n'ime ha will never understand message a na-ekwu because agwago m gị o nweghị ụdị freedom ị ya enwe n'ụwa karịrị na ị na-eme ife ọjọọ malụ na ife ị na-eme wụ ife ọjọọ you will not glorify that thing mana the highest level of irresponsibility e nwelu among us today na ị na-eme ife ọjọọ gado na-edefend ife ọjọọ ahụ outside shamelessly ị na-edefend ya ifere ahụ emeghị a na-ekwu okwu ife nwee ka o si wee dụ i mechie ọnụ sụnaa n'ude ị na-emekwu that thing mana ịsụnaa maka ị ma na ife a na ọ dụrọ mma mana because of one thing or the other maka ị mahọ ebumnobi onye nye akpa n'azụ were asụ mmiri ka ọgụrụ mana we started getting it wrong when people now come out openly to justify what is wrong that is how we got to where we are today and we are still unable to realize it it makes me to question the kind of home training ụfọdụ nwelu ahazi azụ ncha kịta ahazi azụrị aha azụ ha iziri azụ ha kịta ebe ị fụrụ m at this age heading to 40 a ka m na-atụ my dad egwu in so many things i still a ka m na-eme ife na-asị kedu ife ọ ya ekwu na my dad nụ ife a how will he feel kpata na o nwere ụfọdụ ife ya awụ mụ na-eme ife ahụ nwee ka o si aga ị na-ekwu sị ka ị jee gwa ya ọhụzi na ị gwa ya ọ pịa m ịtarị at this age ọ ya pịazi m ịtarị okwu okwu ka ọ ya gwa m mana okwu ahụ ọ ya gwa m

ị ka na-atụ egwu ife anyị agwaghị ọhọsikwo kịta ọhọsikwo kịta you are still scared of onye ahụ you feel disappointed in you it must not necessarily be your father it may necessarily be those people who are playing father role or those people you are looking upon as mentors or those people you are looking upon as your role models or those people you have great respect for ị na-efeel na ndị a fụ ife a m mere ebe a kee ka ha ya esi feel na ndị a nụ ife a m kwuru ebe a kee ka ha ya esi feel na ọ wụ na mmadụ jee kpesara ndị ife dị otu a kelu ka ha ya esi wee feel those are the feelings that will make you to control how you conduct yourself na public but it has disappeared because people are now beginning to clap at every nonsense a na-akụrụ ya aka every nonsense a na-akụrụ ya aka agwara m gụ sị gụ i chetakwanụ mgbe ọ na-eme onye chọọ ije gwọọ ọgwụ o were ọnụ ụtụtụ ma ọ wụ ime abalị wee piopụ wee piokpuo ebe o jere ịgwọ ọgwụ mana these days a na-ekeli nwaanyị Eke Hit pụtara na Facebook gosi gị ebe ọ na-eke nwata nwoke ka nwaanyị ka ọ nụ nwaanyị by force o gosi gị ife niile a wụ ọgwụ a na-ezo ezo before a na-ezo ya ezo before o gosi gị ebe a na-eke ya e, na-eke ya na-asị gụ na o nwee nwata nwaanyị ị fụrụ o wee gwa na ọ ma onye Eke Hit wụ gụ gbafelu ọ bụrụ na ọ ma na ife ọ na-eme dị mma kedu ife ọ na-asịzi gụ gbawa ọsọ nya meaning na ọ ma na ife ọ na-emegodo adụghọ mma na nwata nwaanyị nya nwa wụ Eke Hit nyenwuru gụ wụ ajọ nwaanyị ọ ma ọ nya ka o ji wee sị gụ gbafelu ị fụtana ebe a pastor ya-apụta sị gụ na nwata nwaanyị a gwa gị na ọ wụ a member of Lord's Chosen gụ gbafelu ị fụtana sometimes when you people make this comparison i don't understand na what ground k'unu these are two different things maybe when you talk about the real people who are doing ọdịnala i can compare them with the Christians because na ọdịnala dịkwa as as sacred as ụka itself hapụzie maka individuals nọ n'ime ha na-eme alụ ha na-eme nke a wụ their own personal ya zaa ya aza but that umbrella cover ha is known for decency uprightness and everything do good we have this belief that na onye na-eme ọdịnala mee ife ọjọọ ana etiwuo ya we have this belief that na onye ọwụna na-eme the real ọdịnala Igbo na o mee ife ọjọọ ana etiwuo ya so that ọdịnala now as an umbrella cover onye ahụ aportraygo everything do good everything do decent and everything do upright so now you can now look less on individuals you now look at

the, that uh, uh, what they represent what they are representing there wụ something na-epenti a very good image that is what matters but look at the likes of eke hit and the kind of what they represent now n'ala igbo kpatara the every real person feel na ọ wụ onye igbo na ọ na-eme ọdịnala igbo suppose ịdisassociate onwe from this element what they represent is everything that is bad and everything that is evil how can you even come out na-ajustify na-achọ ka i defendịa onye pụtara openly gwa unu na eke onye pụtara openly gwa ghụ na ọ ya-agbala akwụ na ọ ya-agwọla akwụna ọgwụ ọ lakata ọtụ ikpu afụa ya ụfụ encouraging your children to go into ire ahụ ele for money ị nọrụkwa na-ajustify those people na-asị ha ha gaba after pastor ị fụtana pastor pụta na pulpit nọ n'ebe a sị ghụ gbawa akwụna sị ghụ zuwe ohi sị ghụ gbuwe mmadụ ịfụdana ha have you ever seen them have you ever seen them the answer is no baba mepee

eke hit ji wee sị jee nene majority of ndị dibịa niile a ị ma taata nwunye ha na ụmụ ha na-eje ụka ị ghọtago jee nene 80 or 90 percent of ndị dibịa ị ma today nwunye ha na ụmụ ha na-eje ụka especially ndị dibịa ọjọọ niile a many people na-eme the real ọdịnala some of them their family so ha eme ọdịnala afụ ha na-eme jee nene because ife ọwụna ị na-eme dụ mma ị ya-alike ka i werukwa ụmụ tii n'ụzọ ahụ mana ife ndị dibịa na-eme wụ ndị a na-agwọ ajọ ọgwụ ife ha na-eme wụ ha fụ ofu nwa ha ha fụkwara that level of isi akpụ n'ime ha ecoachiwezie nke a hapụ ndị ọzọ jụọ onwe ya ajụjụ majority of ndị dibịa niile a na-agwọ ajọ ọgwụ hapụrụ family ha na-eje ụka majority ndị dibịa ma ndị na-agwọ ajọ ọgwụ ma ndị aha agwọ ajọ ọgwụ hapụrụ family ha ha na-eje ụka ị jụgwo ha why jụọ ha why so what they represent is evil what they represent is ife adụrọ mma n'ụwa let me use somebody dụ ka akwụna arata ugo for example look at him ọ pụtara openly na Facebook wee na-agwa ndị mmadụ na onye ahụ Chidozie ka ọ wụ onye na onye nyezikwona ya onye anazikwona ya aza na ọ wụrụ na na ọ ya agwa gị na na o nwere akaụntụ mana i nyezie ya e, e, ife a o nyezie gị aza ka ị kwụọ ya ụgwọ o sizie ego kọwara gị akụkọ biko onye nyezikwana ya ọrụ that says it all ife a ka ọ pụtara openly na Facebook na-ekwu ife a na-eme na nzuzo ka ị na-abịazi n'ihu ọha bịa na-eme so ị fụcha eziokwu ị mara ụma na-agbachafegharị wolu vidio loduo vidio Akwa niile buru ebi nwa gị dụ 15 years na-awọchịra loduo vidio evangelist Ebuka Obi buru ebi nwa gị ọzọ dụ 15 years ha na-abụ na-awọchị ha na-abụ ka ị mara ha na-abụ nke ya aghọ mbụba mbụba a na-agwa gị wụ mbụba nwere ike isendi gị to your early grave ọhọ na unu amaghị eziokwu mana because of emotions you want to bring in sentiment in an important issue that has to do with security amarọ m ife na-enye unu liver amarọ m ife na-enye unu liver but to some extent gọọmenti so agbadoro unu ọkpa ha na-agbadoro unu because if not some of you are supposed to go ka ha invite unu for questioning because o nwere something unu ma gọọmenti amaghọ and unu need ịbịa help gọọmenti and i don't know why many more people are not being arrested why must it only be Akwa ee Onye Eze Jesus

I watched a video ebe Akwa Ọkụkọ na-agwa gị na ọ ya agwọlụ gị ọgwụ mebe ife ị na-eme kama na gị ejekwana ka ekosi wee ti that thing na ọ ya asị gị ezuna ohi kama na ị sị izu ohi gị si n'ife ị na-eme wee zuo ohi yes I, I, I, I can post that video gị si n'ife ị na-eme wee zuo ohi meaning ị na-alụla Ezugo ọrụ zuo Ezugo ohi ị na-alụla Emeka ọrụ zuo Emeka ohi ị na-arụrụ onye ọrụ zuo onye ohi oife o biliri ọ wụ na ị na-arụ ọrụ oyibo zuwe institution ahụ zuwe that department ị na-arụrụ ohi ọ wụ na ị wụ lecturer siturụ ụmụ akwụkwọ ozugbo ohi all their messages were evil evil evil mana ị fụchakwuru ihe ịdọnọ ịdọnọ ịdọnọ ị na-asupport fa a lot of things a na-eme na nzuzo abụrụ ihe pụtazie openly na-eme openly ka ife ọjọọ wee wụrụ omenala be anyị a na-ekwu ya ọ dụ ka a sị na ndị mmadụ just chọọ ka a na-ekwu okwu chekikwa na ife unu na-eme chekikwa na ife unu na-eme we cannot continue like this that is the truth we cannot continue like this mana unu sizikwa na ya continue like this ka ọ dụba m end this video maka enwere m ọbịa but we are going to come back again share this video ka ụbọchị taa mara anyị mma daalụ